Zomwe umanong'oneza bondo ukaluza mkazi wabwino. Koditu attention kuipeza kuchokera kwa mkazi wina aliyense ndizophweka. Eti utha kuipeza. Komano mkazi amene angakhale okhulupirika kwa iwe, pachizungu timati loyalty, komanso mkazi amene angabweretse mtendere mmoyo mwako, komanso mkazi amene angakupange support iweyo sincerely ndi mtima woona popanda condition ina iliyonse, osakonda ndalama, mkazi ameneyo ndi osowa kwambiri. Ndiye lero tifuna tikambirane zinthu 5 zomwe umazinong'oneza bondo ukamuluza mkazi amene akubweretsere zinthu ngati zimenezi. Chinthu choyambirira ndi peace, loyalty and stability. Mkazi wabwino ndi amene abweretsa mtendere m'moyo mwa mwamuna wake kapena pa khomo la mwamuna wake. Komanso mkazi wabwino ndi amene amakupangitsa moyo wako kuti ukhale stable, odekha. eti kumadziwa zoti kuli mkazi wanga asamala andisamalira ine nyumba yanga ayiyang'anira bwino komanso mkazi amene ali okhulupirika oti amuna anga ndi inuyo zinthu zimene zizi ukakhala kuti wangoziluza mkazi uja unasiyana naye ndiye wayambano kupeza azikazi ena amene sak- sakukupasa izizi ndi pamene ino umayamba kunong'oneza bondo pamene moyo wako umaufila kuti uli less grounded mzimayi wabwinotu ndi amene amabweretsa timati emotional balance iweyo kukhala maganizo ako a balanced loyalty imene tayitchula ija komanso sense of home nyumba ija nkukhala ndi nyumba iweyo kumaona kuchedwa kuweruka kuti ukakumane ndi banja lako ukakumane ndi mkazi wako ku nyumba mkazi wabwino ndi amene amabweretsa zimenezi Komano izizi zikangosowa nawo wayamba kukumana ndi azikazi amene chilichonse kwa iwowo ndi transactional. Pali azikazi enatu amene amafila kuti akupase iweyo chinthu china chake chabwino nde kuti iweyo ukuyenera uwapasenso china chake in return whether its money or kaya mwina mwake chinthu china chake chimene iweyo u- ukupanga possess and moyo wako wayamba kufila unstable wayamba kufila purely physical iyi ndi nthawi ino imene umayamba kuzindikirano kunena kuti ah, mkazi uja anali ofunikira bwanji kwa ineyo so nthawi imatha kukhala kuti yakuthera mwina matenda watenga kale mwina madzi atayika kale ndiye sangathenso kuoleka chinthu cha namba 2 chimene umanong'oneza bondo ukaluza mkazi wabwino ndicho timati respect support and belief in you kukukhulupirira kukudalira iweyo komanso kukupasa support komanso mtendere respect kukulemekeza iweyo kumene kumabweretsa mtendere and azimuna chikondi nthawi zambiri timachiona ngati mkazi akutilemekeza mkazi ngati akutilemekeza automatically timamuona ngati iyeyo amatikonda so zinthu zonse zikangosowekera iweyo wayamba kusowa kulemekezedwa kuja kukukhulupirira iweyo pa nthawi imene zinthu zisakukuyendera bwino pamenepo mpamene umazindikirano chifukwa chimene ungadziwe nchonena kuti mzimayi wabwino ndi amene amakulimbikitsa iweyo pa nthawi imene iweyo ukuzipanga build mzimayi wabwino ndi amene amakhala nawe iweyo pa nthawi imene zinthu zako zisakuyendera ukulephera zinthu sizikutheka koma mkazi wabwino akukhala nawebe mkazi amene samakukayikira now zachitika otherwise kuti wakumana ndi mkazi amene sakukupanga support pa your lowest moments mkazi amene sa- sakukhala nawe pa nthawi imene zinthu zakusokonekera pa nthawi ndi yomweno iweyo umayamba kunong'oneza bondo chifukwa mkazi wabwino ndi amene amakhala nawe without any conditions pamenepa ndi pameneno worth ya mkazi amene unasiyana naye uja imakhalano clear to you kuti eh inetu ndinaphonya golide ndinali ndi pangolini koma sindinamusamale and i lost her komanso chinthu cha namba 3 chachitatu chimene munthu amanong'oneza bondo ndi emotional connection and self vulnerability iwetu ngati uli ndi mkazi amene iweyo you feel kuti amakumvera iweyo osakuchititsa manyazi or osakuyalutsa kumakusungira zinsinsi zako zofooka zako and wakulola iyeyo kuti iweyo ukhale imperfect fa pali azikazi ena amati mwamuna wanga ndi imperfect but i still love him so unampeza mkazi amene amakupasa zimenezizi amene amakupasa warmth mmalo mongokudzudzula mongokupanga blame now unapanga zachibwana mkazi uja wasiyana naye ndo wayamba kukumana ndi azikazi amene sakukupatsa zimenezi nthawi iyi ndi yomwe umayambano kutani kunong'oneza bondo kuti ineyo ndinali ndi mkazi wabwino koma ndinasiyana naye chinthu cha namba 4 ndi chimene timati effort care and nurturing mkazi wabwinotu ndi amene amamusamala mwamuna wake pogwiritsa ntchito kupirira eti pokhala consistent mu zochitika zake mkazi amene amakupanga nacha iweyo kukusamala iweyo pamene mwina mawu aja amanena kuti mwamuna ndi mwana paja amakusamala now mkazi uja wasiyana naye amakupanga check iweyo kupanga check ngati ukupeza bwino your, your, your well being amapanga manage mikangano ijayo pogwiritsa ntchito mzeru anali mkazi okhwima mu mzeru amene amabweretsa emotional order kwa iweyo komanso pa nyumba pako. Now wasiyana naye mkazi uja wayamba kukumanano ndi azikazi azochita. Chifukwa kulitu azikazi azochita. Now ndi pamene iweyo umayamba kunong'oneza bondo kuti unaluza mkazi amene anali wabwino pangolini oti mwinanso sungat ungathenso osadzampezanso. Chinthu chomalizira cha number 5 comparison, absence and regret. now realization ija imayamba kubwera no eti ukayambano kupanga contrast kusiyanitsa wakumana ndi azimayi ena 10 after mzimayi amene uja now wayambano kusiyanitsa kuti eh, kodi pamenepa mzimayi wabwino anali ndani now wayambano kukumana ndi azimayi amene sakukhulupirika azimayi amene ali ongobwesa chaos salabada za iweyo salabada za mtendere wako alibe genuine care nthawi iyi ndiyomweno umalingalira kuti eh, basitu ineyo am finished chifukwa reflection ija imapanga expose kuti how small issues were magnified kuti kodi iweyo vutolo linalitu laling'ono komano iweyo unalipanga magnify unalipanga exaggerate kwambiri unalikokomeza vutolo loti likanatha kukhonzeka limene wachikondi wakoyo anali naye komano iweyo poona vutolo unapezeka kuti wathetsa banja wasiyana naye and nthawi iyi ndi yomwe umayamba kulingalirano kuti eh mkazi wanga ujatu chinali chivibe inali character but i lost her and mmene tikunenera mobwerezabwereza madzi akatayika nthawi iyi amakhala kuti sangataniso sangaolekenso kuyesera kupita kukampepesa mkazi uja iye uja anapanga move on sakufuna kuti abwererenso ndi iweyo eti chofunikira kuchita nchiyani chofunikira kuchita ndi mukazindikira vuto lomwe lilipo ndi achikondi anuwo kodi vutolo litha kukhonzeka chifukwa mavuto amene amathesa mabanja nthawi zambiri ndi mavuto otatha kukhonzeka mavuto amene amathesa mabanja nthawi zambiri ndi pamene iweyo wayamba kuziona ngati ngelo kuziona ngati wolakwitsa ndi yekhayo iwe sungalakwitse komano munthu samalakwira mtengo eti munthu salakwira mwala munthu amamlakwira munthu mzake munthuyo ngati wabwera sincerely kwa inuyo kuzakupepesani komanso akupangani assure kuti iyeyo as- wa- wasintha chinthu chabwino chimene mungapange ndikumukhululukira ndikukhala naye ndikupanga move on